Sos agentes de sa Questura de Nùgoro in s'àmbitu de un'atividade de politzia giuditziària mandada dae innantis paris a sa politzia penitentziària at arrestadu in duas operatziones distintas tres pessones cassadas chin prus de otu chilos de marijuana In Vallermosa, in d-unu cubile ch'ana secuestrau belle batto rettos de mariuana e ana arrestau a Lucifero Contu, barantunu annos, de Casteddu. In Gergei, imbetzes, in d-un'ateru cubile, gràssias a sas unidades cinofilas, ana acatau ateros ottu chilos de droga e arrestau duas pessones, Paolo Scintu, trintachimb'annos, de Gergei, e Antonio Porcedda, bintichimb'annos, de Serri. Su gip de su Tribunale de Casteddu at convalidadu sos arrestos e at dispostu sos domiciliares pro Contu e Porcedda e su càrcere pro Scintu. Sas indàgines sun cumintzadas in s'àmbitu de un'inchiesta mandada dae innantis dae su Nùcleu Investigativu de sa Politzia Penitentziària. Tres cartutzas in intro de una busta de plàstica acatata in s'iscala 'e fora de sa domo de Ovidio Loi, sìndicu de Ula Tirso. Un'àteru amministradore chi at ritzìviu minetas su sicundu in unu mese petzi in provìntzia de Aristanis. Unu malu fàghere chi est ponende in pistichinzu, mescamente a pustis de totu sos àteros atentados de cust'istiu, arbeschende a su trinta de trìbulas, a su sìndicu de Cardedu, Matteo Piras, l'ant postu focu a sa màchina, A sa sede de su PD de Durgali l'ant postu una bomba chi mancu male iscopiende no at fatu dannu a sas pessones, semper arbeschende a su trinta de trìbulas. Prima die Sa prima die de agustu imbetzes est tocau a su vice-sìndicu de San Teodoro Alberto Melinu. A issu l'ant imbiau una lìtera de minettas pedinde-li de no si candidare a sas eletziones de su duamìgia e binti. Su tres de agustu su sìndicu de Girasole, Gianluca Congiu, at acatau suta 'e domo sua un'ampulla molotov chi mancu male no est iscopiada. Su ses de capidanni, in provìntzia de Aristanis, ant postu focu a sa màchina de su vice-sìndicu de Ardaule, Marco Deiana, e su sechi de capidanni a su sìndicu de Siniscola, Gianluigi Farris, l'ant postu focu a su tzilleri. Custu manzanu, su sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu, comente presidente de su Cussizu de sas Autonomias Locales de sa Sardigna, at espressau solidariedade a su sìndicu Loi chin una nota a nùmene de totu sos sìndicos sardos. Semus a costazu de Ovidio e de sa comunidade de Ula Tirso in custu momentu difìtzile, iscrivet Andrea Soddu, Sos atentaus a sos amministradores pùblicos in Sardigna oramai sun belle fitianos e cada borta depimus picare atu chi semus isbandonaos e nos an lassau solos. Custu manzanu in su tribunale de Aristanis s'intèrit s'interrogatòriu de garantzia e in dennantis de su gip de su tribunale de Aristanis Annie Cecile Pinello at isseperau de non rispòndere su sìndicu de Macumele Antonio Onorato Succu suspesu dae sa càrriga cunforma a sa leze Severino. Su primàriu de su repartu de ginecologia est a sos arrestos domiciliares in s'àmbitu de s'inchiesta Ippòcrate mandada dae innantis dae sa Guàrdia de Finàntzia e chi jòbia at fatu emìtere a sa procura de Aristanis chimbe provedimentos cautelares. S'indàgine pertocat sa gestione de sa sanidade aristanesa, a manera particulare sas assuntziones e sos cuncursos de su personale infermierìsticu in servìtziu in s'ispidale Santu Martine de Aristanis. In prus de Succu, a sos domiciliares bi sun Augusto Cherchi, primàriu de s'unidade operativa de rianimatzione de s'ispidale aristanesu, ex cussizeri de su Partiu de sos Sardos, Salvatore Manai, de Silanus, capu infermieri in su repartu de maternidade, Giovanni Piras de Villacidro, capu de su personale. A Agnese Canalis, responsàbile de s'Agenzia interinale de Tàtari e a Maria Giovanna Porcu, ex commissàriu de sa ASL Chimbe de Aristanisi las an a intèndere chenàpura. In totu sos indagaos sun una vintina, intre sos cales fintzas sas pessones chi an àpiu dae s'Agenzia interinale unu tratamentu de favore in sos cuncursos e in sas seletziones. Totu, segundu s'ipòtesi acusatòria, chin sa regia de Succu e de Cherchi pro àere un'azuda eletorale pro su Partiu de sos Sardos in sas eletziones. Pro medas traballadores de su setore primàriu de sa Sardigna, Santugabine cumintzat chin dudas e paca securesa pro su benidore. Sun chentinas difatis sos agricoltores chi sun isetande su pacamentu de su dinare assignau chin sos bandos, chentza si irmenticare chi dae su bìndichi, semper de Santugabine, non s'ischit chie at a fàcher sos pacamentos. Infatis dae midade de Santugabine su dinare de sos fundos de su programma de isvilupu rurale e de sa dimanda ùnica in favore de sas aziendas de su cumpartu agrìculu e zootècnicu, diant deper scolare a sa Regione Sardigna pro mèdiu de s'organismu pacadore regionale. Un'issèperu fatu pro che colare sos ritardos crònicos de Agea in sa liquidatzione de su dinare assignau pro mèdiu de sos bandos. Ma a oje s'organismu pacadore regionale no est galu prontu a lu fàchere e pro cussu s'assòtziu agricoltores italianos sun apistichinzaos. Su presidente CIA Sardigna, Francesco Erbì in una nota iscrivet, Pedimus chi Agea sicat a fàchere sos pacamentos e chi Argea facat s'istrutòria de sas dimandas e sa publicatzione de sos elencos gai comente at fatu fintzas a como e ammentande chi medas a galu depen ritzìvere su pacamentu de sos annos duamiza e sèichi e duamiza e dechesete Francescu Erbì pedit a su presidente de sa Regione Solinas de facher craresa supra sos progetos chi sa Giunta regionale cheret pònnere in atu pro su setore agrìculu e zootècnicu. Chenàpura sero, sa crèsia de Nostra Sennora de Balubirde, ube cada annu si fachet sa novena in onore de sa mama de Zesus, In pedes de su monte Ortobene at ospitau sos ballos cantaos e sos cantos a chitarra de sa manifestatzione ammentande a Balubirde a la promòvere su grupu ètnicu Melodias Arcanas, formau dae su presidente Bruno Maludrottu, a sa chitarra, dae su vicepresidente Tonino Pira, boche, dae àteras boches sas de Franco Dessena, Stefano Achenza e Adriano Piredda e dae s'organittu de Piero Porcu. Unu bellu sero in mùsica, chin sa partecipatzione finas de sa boche Alice Berria chi at propostu su repertòriu suo de mùsica ètnica, resu prus ammajadore e galanu dae custa cresiedda, una prenda in mesu 'e sa campagna, locu caru a sos nugoresos chi galu oje mantenen biva sa devotzione a Nostra Sennora de Balubirde. A pustis de sas protestas de s'assemblea de sos traballadores de sa Biblioteca Satta, ube ant denuntziadu sos ritardos in s'aplicatzione de su cuntratu e s'àsiu mudande su cussòrtziu pro sa letura pùblica in fundatzione, gai comente istabilit sa leze regionale baranta de su duamiza e decheoto, su Comune de Nùgoro at convocadu un'adòbiu pro faveddare de sos problemas de s'istitutzione. A sa mesa ant picau parte su sìndicu Andrea Soddu, s'assessore a sa cultura Sebastian Cocco, sa dirigente Sabina Bullitta e su comissàriu istraordinàriu Paolo Piquereddu. Pro su chi pertocat su mudamentu dae cussòrtziu a fundatzione, su notàiu ingarrigau at ammaniau sas botzas de s'atu costitutivu e de s'istatutu, chi an a esser presentadas a su Cussizu, a s'Amministradore Istraordinàriu de sa Provìncia e a sa Giunta Regionale. Intro su mese de Santu Gabine, s'assessore Cocco at a propònnere a su Cussizu Comunale s'adotzione de una delìbera de indiritzu pro arribare a cussa chi at a definire su passàgiu dae Cussòrtziu a Fundatzione. Su Commissàriu Piquereddu at picau s'impinnu de fàchere una seletzione pùblica in su ziru de pacas dies. Su Comune s'est impinnau a liquidare sas cuotas chi mancan a garrigu suo e at pediu una modifica de sa leze regionale baranta pro permìtere a sa Regione de versare chimbichentamìza euro a su Cussòrtziu pro sa fundatzione Sas esportatziones de sos produtos sardos in Germània sunt creschende semper de prus. In sos primos ses meses de su duamiza e dechenobe sunt arribadas a barantunu milliones, de sos cales trintunu pertocan impresas minores e mèdias. Est unu bintunu e mesu pro chentu in prus, rispetu a su matessi perìodu de su duamiza e decheoto, Sa Sardigna, duncas, est in su secundu postu in Itàlia pro sa crèschida de sas esportatziones in su mercadu tedescu. In su duamiza dechesete, s'esportatzione sarda cara a Berlino fit de trintaduos miliones de euro, in su duamiza decheoto de trintases. Sos datos s'acatan in sa relata Trend del Made in Sardegna verso la Germania, ammaniada dae s'Ufìssiu Istùdios de Confartigianau Sardigna cunsiderande sos datos Istat. Intre Germània e Itàlia si faveddat de esportatziones chi balent chentu bintotto vìrgula battru miliardos de euro. Sos benes sardos esportaos, ponende a banda nobe miliones de produtos petrolìferos, sunt produtos lapìdeos, cussos in metallu, su binu, sas bìbitas, sos produtos latecasu, ma non mancant sos produtos tèssiles e cussos agrìculos. Naras export e iscrives Germania, nat Antonio Matzutzi, presidente de Confartigianau Sardigna biende sos datos. E non petzi pro sa simizàntzia cummerciale chi de semper rendet Berlino unu de sos primos mercados de riferimentu pro sos produtos fatos in Sardigna. Pro sa die FAI de atonzu duamiza e dechenobe chi s'at a fàchere su trichi de Santu Gabine sa delegatzione FAI de Nùgoro, su Fundu Ambientale Italianu, presediu dae Carla Pacchiano, cust'annu at isseperau su Parcu naturale de Tepilora. Pro presentare sa manifestatzione e fàcher connòschere custa òasi naturalìstica, a manera particulare su tretu chi dat a mare, sa foche de su ribu Pasada e sa bidda medievale, sa delegatzione de Nùgoro at ammaniau su cunvegnu Parco naturale regionale di Tepilora, dove mare e montagna s'incontrano, fatu in s'Aula Magna de s'Universidade de Nùgoro. A sos traballos, coordinados dae sa giornalista Marilena Orunesu, ant partetzipau sos amministradores de sos comunes chi ant fatu naschire su Parcu de Tepirola, Bitti, Lodè, Pasada e Torpè, sos espertos e sos tècnicos chi ant esaminau sas chistiones naturalìsticas e gestionales de s'istitutzione, intre sos reladores, su sìndicu de Bitti, Giuseppe Ciccolini, Su 'e Pasada Roberto Tola ch'est fintzas su presidente de s'Ente Parcu e su naturalista Domenico Ruju. Sa delegatzione nugoresa de sa FAI no l'at seperau de bada a su parcu. Cheret difatis dare importàntzia a un'oasi naturalìstica chi podet dare impèllida a s'isvilupu e a s'economia de sos bator comunes chi faghent parte de su parcu, ma peri a totu sa Provìncia de Nùgoro. Est un'istitutzione chi podet rapresentare unu modellu de isvilupu in su benidore in gradu de pònnere paris sa tutela e sa valorizatzione de unu territòriu chi galu no at espressau totu su chi podet. Tres pessones arrestadas, secuestraos tres fusiles, seschentos otantunu cartutzas, prus de chimbichentos grammos de droga, bator màchinas e una moto furadas, recuperadas. Custu su resurtau de un'operatzione antidroga mandada dae innantis in Cuartu dae s'iscuadra mobile de sa questura de Casteddu. Sos arrestados sunu duos nigerianos de trintunu e trintabator annos e unu casteddaju de barantot'annos Luca Maxia chin precedentes. De s'operatzione nd'at faeddau in s'interi de una cunferèntzia pro s'imprenta Roberto Pititto, dirigente de s'iscuadra mòbile de Casteddu. Sos agentes fin punteriande dae meda una villeta ue istaban sos duos nigerianos suspetaos de èssere ispacciadores e a ue bi supriat meda Maxia. Eris, chin s'azudu de sas unidades cinòfilas de sa guàrdia de finàntzia, sun intraos a sa villeta pro la perquisire. In intro sos agentes an acatau batoschentos grammos de marijuana e otochentos novanta euros in contante, unu baschiu e una tùnica impreada dae sa grefa nigeriana de sa Supreme Eiye Confraternity. Su garage imbetzes l'impreabat Maxia ue sos agentes an acatau sos mezos furaos. In prus, in intro de unu mezu an acatau chentu binti grammos de hashish, in d'un'àteru tres fusiles e sas munitziones. A pustis de sas formalidades de leze a Maxia che l'an picau a su càrcere de Uta, pro sos duos nigerianos sa procura at dispostu sos arrestos domiciliares. Sos agentes de s'iscuadra mòbile de sa questura de Nùgoro an acatadu su mezu impreadu dae sos bandidos pro si che fughire a pustis de s'irrobatòriu in sas postas de Siniscola, fatu su duos de capidanne. Su mezu resurtadu furadu in Assèmini fit in sartu de Baronia, como sa polìtzia iscientìfica at a fàghere sos esàmes netzessàrios pro recuperare tratas biològicas o àteras cosas chi podent incarrerare sas indàgines e permìtere de acatare sos bandidos de sa rapina andada male. Difatis, a sas ote 'e manzanu, sos bandios, armados de leppas e carotados, fin intrados a sas postas de Siniscola ma sa reatzione de un'impiegada lis at iscontzadu su jocu custringhendelos a si che fughire chin d'unu furgone cara a Sa Caletta. Impessu dadu s'allarme a sas postas fin suprios sos agentes de su commissariadu de Siniscola e de s'iscuadra mobile de sa questura chi an fatu iscattare derettu su pianu antirapina ma sos bandios fini resissios a si serghere chentza lassare tratta. Una manifestatzione in denantis de sa sede centrale de su Bancu de Sardigna de Nùgoro in su Cursu pro sinzalare sas consichèntzias in Sardigna de su pianu industriale de su grupu BPER chi previdit mille e trechentos dipendentes de su praprus seschentos petzi in Sardigna. A la promòvere sos sindacados de categoria. Sos rapresentantes issoro ant dadu volantinos custu manzanu pro informare sos tzitadinos de su chi est capitande. Su grupu BPER, a pustis de s'èssere uniu chin su grupu Unipol, nana sos sindacaos, at unu pore de personale in prus in Bologna e chin su pianu industriale nd'an a prangher pròpriu in Sardigna, ube an a benner mancu in su tempus trechentos chimbanta postos de traballu pro zòvanos sardos. A pustis de medas annos, sutalìnean sos sindacados, in Sardigna si diant pòdere assùmere zòvanos meda, ma custa possibilidade lis benit negada pro sas detzisiones de sa BPER. Custu manzanu, in s'ISRE, in s'Auditorium Giovanni Lilliu, ant presentadu su documentàriu L'estate di Gino, de su regista Fabio Martina, chi at sichiu a don Gino Rigoldi, capellanu dae su millenovichentossetantaduos de s'Istitutu Penale Minorile Beccaria de Milano, e sos pitzinnos, sos fizos ispirituales suos, in s'ìnteri de una vacàntzia in Sardigna, in Sant'Antiocu. Sun pitzinnos chi don Rigoldi at azudau chin contipizu e tostorronia in su percursu issoro de recùperu, pro ch'essire dae un'iferru de abbandonu, de droga, de criminalidade. Su documentàriu duncas ponet a meledare prima etotu supra su cuntzetu de paternidade e sa netzessidade, pro sos pitzinnos de cada tempus ma galu de prus in custos ùltimos annos, de àere puntos de riferimentu fortes supra sos cales fàghere afidamentu. A sa proietzione ant partecipau sos istudentes de sas iscolas superiores de Nùgoro e sunt intervènnios su diretore generale de s'ISRE, Manuel Delogu, su sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu, su prefeto Anna Aida Bruzzese. Ma su protagonista est istau pròpiu issu, don Gino Rigoldi, chi fit presente e chi at contau chin naturalesa e semplicidade ite est istada sa vacàntzia in Sardigna chin fizos suos. A secus de su mandadu de sa Procura de sa Repùblica de Casteddu, sos agentes de sa questura de Nugori in aprile ant eseguiu una misura de interditzione contra a Rosa Asoni, cancelliera in servìtziu in sa Procura de sa Repùblica de Lanusè, e l'ana suspesa dae s'esercìtziu de s'ufìssiu pùblicu o servìtziu pro ses meses. Sos reatos cuntestaos a sa funtzionària sunu frassu ideològicu e intrada abusiva a sa banca datos de sa procura. Sas indàgines de sa politzia fatas peri pro mèdiu de intercetatziones telefònicas e ambientales ana permìtiu de cumpònnere unu cuadru inditziàriu grave meda contra s'indagada pro s'atestatzione frassa de àere evasu richiestas de archiviatzione de medas procedimentos penales e pro essere intrada a manera abusiva a sas bancas datos riservadas. Dae sos primos de Sant'Andria, cando ch'at a acabare sa misura de sa suspensione a sa Cancelliera che l'an a tramudare de ofìtziu a su Tribunale de Nugoro in aplicatzione de unu provedimentu de su Ministru de sa Zustìtzia. Pro como s'Ufìssiu Territoriale de sa Motorizatzione Civile de Nùgoro at trantziu sa paràlisi, ma tocat de intervènnere chin urgèntzia, chin pianos istraordinàrios de organizatzione de su personale de assuntzione, e non pro Nùgoro ebbia ma pro totu sas àteras provìncias sardas puru. Custa sa càpia de s'apellu fatu dae s'Unione de Trasportu CNA Fita Sardigna a su Ministru e a sa Diretzione Centrale Regionale de sos Trasportos, a sos prefetos sardos, a s'assessore regionale a sos trasportos, a su commissàriu de sa provìncia, pro chircare de sòrbere cantu prima sos problemas ligaos a sa mancàntzia de personale in sos ufìtzios sardos. In Nùgoro, in particulare, gràtzias a s'interventu prontu de s'organizatzione, sos ufìtzios de sa motorizatzione civile ant torrau a comintzare s'atividade, mancari a regime minimau, gràtzias a su rinnovu de su cumandu pro àteros ses meses de duos dipendentes prestaos dae sa provìncia. Ma bi nde cheret galu pro isòrbere sa chistione ca sa mancàntzia de personale, agravada dae sos pensionamentos in Capidanne, pertocat totu sos ufìssios regionales. Valentina Codonesu, responsàbile regionale FCA Fita, ammentat chi sa motorizatzione civile de Nùgoro, chi a oe at ses dipendentes, at bisonzu de oto deche pessones de sas cales a su mancu bàtoro depent èssere tècnicos. Sa mancàntzia de personale in sos ufìssios de sa motorizatzione civile regionale, chi andat andat addaennantis oramai dae medas annos, in Làmpadas sa CNA Fita aiat denuntziau sos problemas a sa Diretzione Centrale de sa Motorizatzione chi aiat fatu un'ispetzione ma dae sas sedes natzionales sas rispostas non parene lestras arribbande mancu cussiderande sos problemas fitianos de sos utentes. Sos carabineris de su Cumandu Provinciale de Nùgoro ant fatu un'àtera operatzione contra sa produtzione e bèndida de marijuana, chi oramai est diventada unu de sos cummèrcios prus cumbenientes pro sa criminalidade nugoresa. Sos militares de s'istatzione de Fonne, chin s'azudu de s'iscuadrone eliportau de sos Cassadores de Sardigna, prima die de Santu Gabine in sartu de sa bidda, in unu terrinu comunale, An cassau unu campu de mariuana, bene cubau, chin duchentos fundos, artos belle duos metros, organizau comente chi esseret una sienda agricula. Sos fundos fini bene assentaus a fileras, abbaus chin unu sistema a guttia chi picabat s'abba dae unu trolliu e s'abba arribbabat dae una bena. Sos militares ch'an ispèrdiu sos fundos, ch'an secuestrau sas tubaduras e como sun indagande pro iscoperrere chie contipizabat su campu de mariuana. Sos carabineris an a sichire chin sos controllos de su territoriu in sas dies imbenientes puru pro cuntrastare sa cultivazione de sa marijuana chi mandat dae innantis su mercadu illegale de sa bèndida chin balanzos mannos pro sos criminales. Sa Regione at postu dechesete milliones de euro pro fàchere interventos de manutentzione de sos ribos, sunu partios pro annualidades, de su duamiza e dechennoe a su duamiza e bintunu, chi an a èssere programmaos cunforma a cantos entes pùblicos an a èssere ammìtios a su finantziamentu. A secus de sa proposta de s'assessore a sos traballos pùblicos, Roberto Frongia sa Giunta at aprovau sa partimenta annuale de su dinare, duncas unu milione pro su duamiza e dechennoe e oto milliones pro su duamiza e binti e oto pro su duamiza e bintunu. Custu dinare rapresentat una faina chi punnat a cuntrastare una de sas cajones printzipales de periculusidade idraulica in sos ribos chi rucran su territòriu regionale, at nau s'assessore Frongia. Una manutentzione fata bene de sa rete idrogràfica naturale e artificiale, Est de profetu e minimat s'arriscu de disacatos ligaos a su tempus malu. Si est a beru chi intre sas cumpetèntzias de sos entes locales in matèria de amparu de su territòriu e preventzione de arrischiu idrogeològicu bi sun sas atividades pro pulire e fagher sa manutentzione de sos ribos sighit Frongia, est craru peri chi si depet assicurare a sos entes locales unu contributu finantziàriu pro intervènnere in sas situatziones prus crìticas in sos territòrios de cumpetèntzia chin profetu e pro seguresa. peri de sas pessones e de sos benes. Totu sos interventos si depene faghere sighinde sos inditos e sas normas istabilias dae sas direttivas pro sa manutentzione de sos ribos e sa gestione de sos sedimentos aprovadas dae su Comitau Istitutzionale de sa Autoridade de Bacinu. S'ATP, custu manzanu, in s'interi de una cunferèntzia pro s'imprenta, at presentau unas cantas nobidades. Una pertocat tres postalinos chi an a zirare chin sa màzine de tres locos importantes e galanos de Nùgoro, Lollobe, su Museu MAN e su Monte Ortobene. Sas àteras sun una campagna pro promòvere s'impreu de sos abonamentos, sa polìtica supra sa trasparèntzia e sos investimentos pro sos parchègios. S'addòbiu est istau peri s'ocasione pro espressare su pistichinzu de sos sindacaos supra su benidore de s'azienda, pro neche de sas boches de sa privatizatzione de sas aziendas de su trasportu pùblicu in Sardigna chi sun in ativu. Fin presentes Stefano Flamini, presidente de s'ATP, su diretore Michelangelo Mariani, Tatiana Isoni de su CDA, Sos rapresentantes sindacales de CGIL, CISL e UIL e Lidia Palma in rapresentàntzia de s'assessore regionale a sos trasportos Giorgio Todde. Unu de sos problemas est cussu de sa durada de sos cuntratos de su servìtziu pùblicu chi pro s'ATP dae pacu sa Regione l'at prorogau pro àteros duos annos. Sos sindacaos sun timende chi si podat arribare a partire sos servìtzios chin sa privatizatzione de cussos chi renden de prus che a sos parchègios a pacamentu, lassande a su pùblicu petzi sos chi sun in pèrdia. Sos sindacaos an fatu un'apellu a sas istitutziones nugoresas pro garantire resursas e investimentos a s'ATP a manera chi podat sichire a gestire su trasportu citadinu e sos parchègios e podat garantire su traballu e dare garantzias contratuales a sos dipendentes. Sos finantzieris de su Cumandu Provinciale de Nùgoro e de sa Tenèntzia de Bosa Marina in istiu In sas localidades de mare e in sos locales pùblicos de sa Planàrgia e de su Màrghine ant fatu unos cantos controllos acatende duos traballadores in nigheddu e batòrdighi irregulares, fintzas unu minorenne. Sos finantzieris a sos imprendidores ant aplicadu su chi mutin maxi santzione pro unu màssimu de deghe miza euro per òmine, in prus a s'òbrigu de regularizare sos traballadores. Pro su chi pertocat sos tres sos batòrdighi traballadores dipendentes, mancari chin cuntratu regulare, unu fit fintzas minorenne, an acatadu violatziones chi pertocan oras non pacadas de istraordinàriu, in prus a pacamentos in contante chi oramai sunt proibidos e puru medas dies de riposu mai fatas pro meses e meses. Contra a custos imprendidores an aplicadu santziones pro trentachimbe miza euros in totu. S'operatzione, coordinada dae sa Guàrdia de Finàntzia de Nùgoro, est in s'àmbitu de su cuntrastu a su traballu irregulare in provìncia. Regione e Istadu sunt torra in cuntierra pro sa chistione de sos acantonamentos. Zai, ogetu de sentèntzias de sa Corte costitutzionale in favore de sa Sardigna, sentèntzias fintzas a como ignoradas dae sos guvernos de turnu. Su fronte nobu l'at apertu su guvernu Movimentu Cinque Stelle-PD chi at detzisu de impugnare Una variatzione de bilànciu aprovada in agustu chi destinabat a cuzicare su disavantzu de sa sanidade sos duchentosottantachimbe milliones tratesos in su duamiza e decheoto, ma chi sa Sardigna non depiat, comente at sententziadu sa Consulta in printzìpiu 'e annu. Amus prevìdiu sos duchentosottantachimbe milliones in su bilànciu nostru, ca sunt un'intrada sicura. Ca supra sos acantonamentos de su duas miza e decheoto sa Consulta s'est espressada a manera crara, at nau s'assessore a su bilànciu Giuseppe Fasolino, ma si pensant de nos pònnere a tìmere si sunt isballande, semus dispostos a fàghere bàlere su crèditu chi amus chin s'Istadu chin totu sos mèdios a disponimentu, fintzas chin sos pignoramentos. S'assessore Fasolino aiat giai iscritu a su ministru de s'Economia Roberto Gualtieri pedinde un addòbiu ube definire un'acordu supra su contributu chi s'Istadu depet torrare a sa Sardigna. Benevènnios a Nùgoro, una tzitade non meda manna, isseperada pro rapresentare s'Itàlia in unu progetu europeu longu e chin ambìssia, chi at pertocadu sete paisos e chentinas de pitzinnos de sas iscolas superiores. Nùgoro festègiat sa die internatzionale Erasmus Day chin sa partecipatzione de s'ITC Sata comente ùnicu collaboradore a su progetu Erasmus Kappa A Due pro s'Italia, chin àteros Istados de s'Unione Europea, sa Grècia, capufila de su progetu, sa Polònia, s'Ispagna, sa Finlàndia, sa Letònia, s'Islanda e s'Itàlia. Su tìtulu de su progetu Erasmus Plus, durau duos annos, Est bortau in sardu Bolande in sas alas de sa mitologia in s'ispàtziu e in su tempus. Su progetu Erasmus Plus est istadu possìbile gràssias a su traballu cumpartiu de s'isportellu Europe Direct de Nùgoro, rapresentau dae Salvatore Boeddu, e dae sos docentes e coordinadores de su progetu, sas professoressas Lorella Cannas e Daniela Zempt. Su restu l'ant fatu sos pitzinnos, chi oje ischin menzus ite cheret nàrrere a èssere tzitadinos de Europa. A sa festa ant picau parte peri su sìndicu de Nùgoro Soddu e su vice-sìndicu Sebastian Cocco.